filɛbagaw mali kɔnɔ fo ka se mali kɔkɔna ma an b'aw fo aw ka wagati fɔlɔ na f'aw sigiyɔrɔ la an y'o de fɔ ye anw bi yan ka se ka kunnafoniw ɲini dɔrɔn ka da aw tulo kan mali bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ bi bɛɛ b'a dɔn an bɛ fɛ ka bɔ dibi in kɔnɔ o ye maliyɛn bɛɛ haminako ye bi o kama parti politigiw fana bɛ baara la bi n'i y'a ye n sigira n sigira parti dɔ de tɔgɔ la n'o ye fadi ye fadi n'ale ye nuhum sar ka parti politigi ye a n'a dɛmɛ jɛkulu u bɛ jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ bi an y'u sɔrɔ an bolokɔrɔ segu kɔnɔ yan ka sabu kɛ u ye mission dɔ de la an fɛ dagabu ka yan an balimakɛ fila b'an bolokɔrɔ an b'u ɲininka u tɔgɔ n'u jamu na numanyan fan fɛ ale bɛ ka fara kiniyan fan fɛ an b'a daminɛ kiniyan fan fɛ la an ɲantuma ne balimakɛ ee aw ni wula balansan info mɔgɔw aw bɛɛ ni ce aw ni ce aw ka baara la parce que aw bɛ cɛsiri min na jamana kɔnɔ segu mara kɔnɔ yan a dogolen tɛ mɔgɔ si la reseau kan bɔlɔlɔw kan n'i y'a ye i bɛ segu info aw cɛsirilen don activité la pour que ka jɛnsɛn bɛɛ k'i ta ta a la ne tɔgɔ ye gimba sidibe parti fad front africain pour le développement mm-hmm. n'a ɲɛmaa so n'a a bɛ f'o ma ko président mm-hmm. n'o ye nuhum sar mm-hmm. sigilen don bamakɔ eh, ne ye missionnaire ye parti bureau politique national tɔgɔ la segu yan nɔ o de y'an seko ye yan nɔ ok o diyara n ye n'an bɔra yan an bɛ gɛrɛ an numanyan fan na an balimakɛ nin yan tɔgɔ an'a jamu Alhamdulilayi. an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka foli kɛ segukaw bɛɛ ye ka aw yɛrɛ fo aw ka baara la parce que an bɛ nin kɛnɛ min kan aw ka cɛsiri n'aw ka jija don an b'aw fo aw ka kunnafoni dicogo ɲuman na ne tɔgɔ seku sidi seku sidi tarawele ne ye parti fadi coordinateur ye segu mara kɔnɔ bi o kunnafoni da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan an filɛbagaw mali kɔnɔ fo ka se mali kɔkɔna ma nin cɛ fila de b'an bolo bi babu kɔnɔna la yanni an ka tɛmɛ don kuma kɔnɔ an bɛna an kiniyan fan fɛ toujours ne balimakɛ ne b'a fɛ k'a dɔn fadi yɛrɛ kereyeli ni sisan cɛ a bɛ se wagati joli ɲɔgɔn ma o ɲininkali diyara n ye parce que i tɛ se ka don ko la n'i m'a dɔn a nana cogo di Parti min filɛ nin y'aw ɲɛkɔrɔ yan bi n'o ye FADI Front Africain pour le Développement parti nin ɲɛnamayara san 2008 o tɛ bi ko ye san 2008 depuis an bɛ étudiantya la an bɛ sanfɛ kalan na ko dɔ waleya dɔw de tun bɛ jamana kɔnɔ o wagati n'o dɔ ye an minnu bɛ bɔ burusi kɔnɔ ka taa kalanw na an ni hakɛ minnu ka kan u y'olu tun bɔsi an na o dɔw tun bɛ dimi ka dusu ta k'i kɛ ji kan ko bɛ taa kɔkan tagaw la caman tun bɛ to ji la donc an y'o ye o wagati minnu tun bɛ mara kɛ o wagati u ka mara kɛcogo tun b'a jira anw na ko anw botigɛ fɛn tɛ anw minnu fɛ n'an m'an jigi da fanga ɲini kan u b'a an ta bɛ kɛ an ɲɛ b'a la donc an sifinnakaw o wagati san 2008 an wulila ka parti in ɲɛna bila sen kan a bilalen sen kan dɔw yɛrɛ ko an ma ko e k'aw aw ma tila kalan na kuma tɛ ka baara sɔrɔ ko aw b'a fɔ k'aw b'aw sen don politiki ko la ko politiki tɛ e, denmisɛnnin fɛn tɛ ko ni wari t'i kun k'i man ka kɛ an ko ko politiki aw de y'a bila o minɛn kɔnɔ sinon o minɛn tɛ donc an y'an cɛsiri o wagati parti in bɛ balo la fo ka na se bi ma san tan ani kelen fo ka na se bi an ka na biya sɔrɔ donc o kɛra an ka cɛsiri de kɔnɔ donc o ye i ka ɲininkali fɔlɔ ye k'o jaabi ye pati ɲɛnama pati dala sen kan san 2008 a président fɔlɔ fɔlɔ o ye nuhum sar de ye baara minnu kalifala a la depuis 2008 fo sisan a y'o jɔnjɔn bɛɛ kɛ n'o ye ka pati ɲɛnamaya n'o ye ka pati la ye ka pati akiinala baara a y'o kɛ o jɔyɔrɔ min kalifala fo bi a y'o jɔyɔrɔ kɛ nka an k'aw sɔrɔ an bolokɔrɔ bi o kɛɲɛna ni aw nana mission dɔ la an fɛ segu kɔnɔ yan yalima mission in kun ye mun de ye i ka o ɲininkali eh, an bɔra bamako k'an kun da segu kan parce que hadamaden eh, anw bɛ bamako de ne ti bɔ segu yan mais faso kanu de b'a to hadamadenw bɛ ɲɔgɔn dɔn aw bɛ kɛ ɲɔgɔn somɔgɔma ye eh, aw ɲɛ bɛ min na nin kuma bɛna d'a ma n'a tɔgɔ ko segu sidi tarawele mhm. ni ale ye coordinateur ye bi ka parti laɲɛnamaya segu mara bɛɛ kɔnɔna na mhm. ni n ko a mara bɛɛ segu komini bɛɛ lajɛlen komini bisaba fɛn fɛn segu yan mhm. o ɲɛmaayaso b'ale bolo pour que ale ka parti laɲɛnamaya yen bɛɛ la donc an n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ faso kanu sira fɛ o de y'an se yan an ko segu ee, anw ye denmisɛnnin an ye tɔn in bila sen kan an tɛ se ni an ɲɔgɔnna sifinnaka ye wulila ka s'an ma k'an kuntilenna ka d'a ye a bɛ fɛ an n'a ka ee, jamana baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n k'a ka kan an ka wuli jamana a ko bɛ labaara bɛ laɲɛnamaya cogo min an ka wuli ka s'i ma sigida la ka na o kɛ o de la an nana yan an nalen yan an ma sigi

an taara fatinɛ ka tɛmɛ kamiyandugu ninnu fɛ mm-hmm. ka segin ka na ka taa farako mm-hmm. an ni olu sifinnakaw caman sigira an ni maakɔrɔw caman sigira ka kuma mm-hmm. ka parti in hakilina f'u ye ka parti laɲɛnamaya cogo f'u ye ko kelen de don an y'o de fɔ an dɛmɛ sifinnakaw jamana bɛ yɔrɔ min na n'an m'an jigi da fanga ɲini kan o kɔrɔ ko nakun t'an na parce que n'an ko ko an sen t'a bɛɛ la an sen t'a la jɔn bɛn'a kɛ k'a di anw ma dɛ an ye mun ye n'i y'a bi n'i y'an dɔgɔ ninnu lajɛ i jigila bɛ tigɛ parce que avenir préparé foyi t'u ɲɛ n'an ma wuli k'an bɛ fanga ɲini bi an ɲɛ b'a la olu bɛna jigi an na sini donc o de ye a to mission in parti yɛrɛ créé kun an y'a créé 2008 ni dusukolo min ye o de y'an se yan o dusukolo kelen o de y'a to ne ni n jɛɲɔgɔnw donna komini bɛɛ kɔnɔna na ka taa parti eh, laɲɛnamayali sira da u kɔrɔ donc eh, k'a yir'u la o yɔrɔ la eh, an ye ko dɔ de ye mali politiki sira kan nuhun sar ne ko ko anw bi n'a a leadership n'o kalifalen don nuhun sar la parce que an ye mun ye an fantandenw ee se tɛ an minnu ye se bɛ minnu ye minnu ye jamana appareil d'état n'a bɛ fɔ ko jamana cakɛdaw sɔrɔ olu y'o kɛ k'o kɛ ka anw fantanw de kɔniya n'u ko k'an kɔniya n bɛ misali di n'i ye ekɔliko lajɛ minnu bɛ taa ekɔli la avenir t'u la o parce que ni u kalanna bi ka caman dɔn u bɛn'u jigi da sini fanga ɲini kan n'u jigi da fanga ɲini kan minnu bɛ fanga la yen dɛ olu pilasi nɔfɛ ko tɛ yan donc u b'i sen don an ka o la o kalansiraw la k'olu tiɲɛ pour que u kana laɲɛnamaya donc an bɛ ka yala nin n'an ko ko an sen t'a la togodaw la n'an ko ko an sen tɛ fanga ɲini na an sigiyɔrɔw la k'an b'a bɛɛ fɔ ko bamako an ti an ti an ka jamana ti ɲɛnamaya dɛ parce que an tɛ se ka jamana in bɔ nɔgɔ la tant que a ma daminɛ togodaw la togodaw de bɛ ɲɛnamayali daminɛ e ne tɛ se ka kɛ mɛri ye segu yan ni maa min ye parti hakilina faamuya e ka parti in couleur ta segu yan ka baara kɛ n'a ye ka kɛ mɛri ye segu yan ka kɛ depite ye segu yan e ka segu labaara ɛ dɔ wɛrɛ ka ni mun ye ni min bɛ kamiyandugu o ka kɛ mɛri ye kamiyandugu o ka kamiyandugu labaara donc ni bɛɛ y'i ka yɔrɔ labaara jamana yɛrɛ bɛ taa ɲɛ o de ye an sekun ye yan ka yala o de ye mission kun ye donc an ni segu donna o yɔrɔ ninnu bɛɛ la ee, ka na se bi an ma se yɔrɔ minnu na an bɛ an kumakan kɔni sera yen ee, don na nataw la mission wɛrɛ bɛ wuli ka se olu ma o de tun don i ka ɲininkali filanan na k'o jaabi. ayiwa an ye nimisiwasa sɔrɔ fana na komi i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na an nana an ye dannaya dɔ kalifa an balimakɛ ma. donc an bɛna ale yɛrɛ ɲininka balimakɛ u bɔra bamako ka se an fɛ segu kɔnɔ yan mission dɔ de kɔnɔna la mhm. parti in yɛrɛ hakilina b'a yira k'a fɔ sifinw sera fɛn dɔ ye u kan ka wuli ka baara kɛ n'i ye faamuyali sɔrɔ a ka kuma kɔnɔna na mhm. donc nin ɲɛmaaya min den ma segu n'a lamini na hakilina jumɛn olu bɛ e ma nin wagati in na ok alhamdulila i ka ɲininkali diyara n ye mhm. donc hakilina bɛ min na o ye ka n cɛsiri faso jɔ baara fɛ o ne ka hakilina fɔlɔ ye ne ni n ɲɔgɔnnaw bɛɛ an minnu ye jeunes ye bi n'i ye jateminɛ kɛ komi n tɛ se ka fɛn fara gimba ta k'a y'a bɛɛ fɔ parce que kalanko kuma tɛ se ka fɔ donc ne ka hakilina ye mun ye ka welewele da kɛ an denmisɛnninw an ka na fara ɲɔgɔn kan an ka baara kɛ an ka faso in dilan parce que n'i ye jateminɛ kɛ politiki ko yɛrɛ sira kan politiki tiɲɛna parce que toujours anw de bɛ ka baara kɛ dɔw ye mais n'an yɛrɛ y'o dabila ka fanga ɲini i sigida la an ka fara ɲɔgɔn kan an fantan dama an ka ɲɔgɔn dɛmɛ parce que bi n'i nana ni nin parti in tɛ n'i ko segu coordinateur n bɛ misali ta o kan ne ɲɔgɔnna tɛ se ka k'a ye o ne ni parti tɛ ne ɲɔgɔnna tɛ se ka k'a ye parce que fɛn tɛ n bolo ka nin ɲɛmɔgɔyaba ta k'a di fantan ma ni nusar tɛ parti tɛ se k'a kɛ segu yan wa segu tɛ mali yɛrɛ kɔnɔ parti tɛ se k'a kɛ parce que fɛn t'i bolo donc maintenant o hakilina minnu o danaya minnu dala n kan o diyara n ye n bɛ welewele da min da ka far'o kan bɛɛ ka na an ka jɛ an ka parti in laɲɛnamaya segu kɔnɔ ani mali fan tan ni naani bɛɛ fɛ an ka laɲini ye mun ye k'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan bi kɔni parti in bɛ yan ninnu ka mission kɛla pour que an bɛ yɔrɔ minnu na ka na bɔ olu la a yɛrɛ ye yɔrɔ caman fɔ an sela ka se hali yɔrɔ minnu ka gɛlɛn n'o ye farako yan fan ninnu ye an sela f'olu bɛɛ la parce que n'an tɛ dɔw fana tɛ se ka se yen bi politikimaa dɔw tɛ se ka se yen mun y'an se yen an ka cɛsiri an kun taala yen dɔw yɛrɛ ko an seli kɔ olu tun bɛ baro la nin cɛ in ka baro la hali u t'a tɔgɔ dɔn k'a bɛ to ka bɔ renouveau ninnu la ko ko n'a ye parti créer san o san olu bɛ don a ka parti la o y'a sɔrɔ u t'a dɔn an ka nin réunion ye nin parti ko ye ɔ o bɛɛ y'an sɔrɔ donc o bɛɛ ye an ka cɛsiri baaraw ye quoi voilà kumakan laban min bɛ ne bolo ka ɲɛsin sifinnakaw ma bi balanzan info kɛnɛ kan parce que kuma tɛ ban nin ye ko de daminɛtɔ ye parce que n'i ko ko fanga ɲini a kumaw ka ca a tɛmɛsiraw ka ca a kuma tɛ ban don o don kuma de don bi kuma sini kuma wɛrɛ bi fɔ n bɛ min fɔ o yɔrɔ la segu mara la n'a fɔra ko segu mara région segu région kɔnɔna na o coordinateur ba o tɔgɔ ko alasani jaye ee n'a fɔra ko segu mara la a fɔra n'a fɔra ko segu région kɔrɔ ko a n'a cercle bɛɛ ni maa min bɛ fɛ ka i na anw ka tɔn in kɔnɔ segu région bɛɛ i bɛ se k'i adressé alasani jayi la ale ka numéro o ye 75 04 34 18 N'a fɔra ko segu region barawuli b'o la san b'o la tomiɲan b'o la bila b'o la o ye sɛrikiliw ye o kɔɔridinatɛriba o so o kalifalen don alasani jayi la o kɔfɛ segu mara la an ye denmisɛnnin min sɔrɔ sifinnaka min sɔrɔ faso jɔ kɛnɛ kan ni faso kanu b'a la n'o ye seku tarawele ye segu n'a komini bi saba bɛɛ lajɛlen o kɔɔridinatɛriba y'ale ye ale de bɛ yaala a cɛsirilen don dɛ ani ne taara fo fatinɛ ne tɛ yan dɔn mɛ n'a ka cɛsiri tɛ ni faso kanu tɛ ne n'a taara yen an sera yen o 19 heures ne kun t'a dɔn k'an bɛ segin ka se segu ne kun t'a dɔn k'an bɛ segin ka se segu mɛ a ka cɛsiri a t'a kɛ fɛn kama a ɲɛ bɛ ko dɔ de la n'an denmisɛnninw ma fanga ɲini a ɲɛ b'a la de an ta bɛna kɛ a la eh, an denw de bɛna an ɲininka ko n fa ko nin tun kɛra an faso kɔnɔ nin wagati ka aw ye mun k'a la de o ti fɔ anw ye an bɛ weleweleda mun se bi an ɲɔgɔnna sifinnakaw ma parti fadi anw ta tɛ anw n'an ɲɔgɔnnaw de ta don ani an ɲɔgɔnna minnu don ani minnu bɛ hakilina kelen kan faso jɔ sira kan olu ka na u k'u gɛrɛ seku sidi tarawele la segu mara in na yan parti mɔgɔ kelen tɛ se k'a ɲɛnamaya o i ni maa minnu bɛ hakilina kelen na aw de bɛ jɛ ka don a kɔnɔ k'a laɲɛnamaya k'a lawara jamana yɛrɛ fan tan ni naani bɛɛ la pour que ka fanga ɲini pour que ka fanga ɲini bɔn segu mara in na ni maa min bɛ fɛ ka don parti in na i bɛ seku ka nimero n b'o fɔ o ye 74 44 08 86 74 44 08 86 segu komini bi saba bɛɛ n b'a dɔn cɛ min don n'u ka wele sera a ma su ani tile a bɛ wuli ka s'u ma ni parti in tɔgɔya ye o de tun don k'a fɔ ka kumakan min fɔ sifinnakaw ye an k'a faamu politiki waritigi ko tɛ politiki setigi ko tɛ politiki fɔlɔfɔlɔ faso kanu don n'i y'i faso kanu n'i kɛra jamana den ye i ka kan k'i jigi da fanga ɲini kan sinɔ an bɛ min ka tɔn kuma la bi n'a kala a perezidan b'a bolo n'o ye nuhumu sari ye ni sifinnaka don n'a a ye jɔnjɔn min kɛ jamana kɛlɛ la a dogolen tɛ mɔgɔ la ee ka taa an tɛ a banna kɛlɛw kɛ k'o ban ka na M5 kɛlɛ wolo ka M5 kɛlɛ ale de y'o tu tigɛ ko o M5 ko to fo ka t'o ɲɔngiri fo ka taa o laɲiniw sabati fo bi o transition min bɛ sen kan bi f'olu ye jɔyɔrɔ d'a ma CNT kɔnɔ parce que a ko mɔgɔ tɛ parti créer ko k'i jigi da ko n bɛ kɛ minisiri ye n'i ye parti créer i y'a créer fanga ɲini de sira fɛ donc CNT comme o ye o bɛna kɛ komi jamanadenw kumakanw lase yɔrɔ donc a y'o jɔyɔrɔ sɔrɔ o nuhun sar kelen de ka parti sera segu yan n b'a dɔn nuhun sar kanubagaw caman bɛ segu kɔnɔ yan nɔ u t'a dɔn de k'a ka parti bɛ segu yan komi balanzan info ye segukaw ka kunnafonidi sira ye u ka da a la ko nuhun sar bɛ yen k'a hakili bɛ segu la a mago bɛ segu la segu o bɛ mali kɔnɔ nuhun sar haminanko ye mali fan bɛɛ an ka message bɛna se fan bɛɛ donc o de tun don i ko kuma welewelekan laban n b'o de lase an sifinnakaw ma ani an ma parce que sifinnakaw dɔrɔn tɛ se ka ko fana ɲɛnamaya o maakɔrɔ ɲumanw bɛ yen ko n'i ko faso fanga ɲini sifinnaka ko i kana o fɔ ka caya la i kana maakɔrɔba ko fɔ parce que maakɔrɔba dɔw bɛ yen olu ye ɲumanw ye makɔrɔba minnu ye ɲumanw ye olu ka na u ka fara segu kan segu mara kɔnɔ yan u ka parti ɲɛnamaya o de tun bɛ fɔ k'a di segukaw ma k'u fo k'u barikada k'u barikada segu mali ko la segu tɛ kɔfɛ ko ye a ko la o de la an sera yan mission nin ka wuli a fɔlɔfɔlɔ fɔlɔla segu la yan nɔ donc hakɛto bɛ kuma kan n bɛ hakɛto ɲini seguka bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa an filɛbagaw mali kɔnɔ fo ka se mali kɔkanna ma parti politiki ko kɛnɛ kan ni ne kuma bolo parti min bɛ yen n'a tɔgɔ ye ko FAD ale ɲɛmaa n'o ye sifinnaka ye nuhu sar caman b'a dɔn mali kɔnɔ yan ka se mali kɔkannaw ma u ka parti de ye bi u sera an fɛ segu kɔnɔ yan ka kɛ ni mission dɔw de ye mission kun kun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ka ɲɛmaaya di an balimakɛ dɔ ma ale ni ka fara segu n'a lamini kan k'u kunnafoni k'a dɔn k'a fɔ ko nuhu sar ka parti n'o ye FAD ye a dayɛlɛlen don mali cɛman n'a musoman bɛɛ na madama dusukolo bɛ e la faso in kanuni na u ko ko dayɛlɛlen don bɛɛ ye mali kɔnɔ ka se mali kɔkanna ma o tuma an b'a fɔ a ye k'a k'an bɛn sigida wɛrɛ